assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ne balima silamɛw alhamdulillah association kariyatul kura de don an ka nimero orange ye 710101 10 o tuma an bɛ dɛmɛ ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ diɲɛ fan tan naani bɛɛ kan fisabililayi ni min seko ye fɛn o fɛn min ye a k'an dɛmɛ n'a ye ala kama an ka ala ka diinɛ baara kɛ surtout an bɛ ka sunkaloba in kunbɛn a b'a sɛnsɛn la ka na ala k'a jira an kɛnɛ na hɛrɛ la k'a tiimɛko ɲuman d'an ma ya rabi alhamdulila eh, nisɔndiya ko dɔ ye silamɛw sɔrɔ dɔgɔkun tɛmɛnen nin na a tɛ se ka bɛn fo an k'an da don a la ko silamɛ bɛɛ de ye kelen an ye kogoba kelen de ye an ye kogoba kelen de ye an ba n'o ye sajo kuyate ye a ye ala ka sira ta n'a bolo fila ye a tun b'a la dɛ a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na nka a ye tɔ ka jɛ in bɔ a la a ko k'a ye dɔnkilida dabila n bɛ dugawu kɛ an ba ye a ye nin sira min ta ala ka ji d'a bolo ala ka ji d'a bolo yarabi ala ka ji d'a bolo n y'a kumakan mɛn k'a tɛ foyi fɛ k'a bɛ ala de fɛ n b'a ɲini ala fɛ ala ka i kanu sajo kuyate ka tɛmɛ e b'ale fɛ cogo min na kan ala k'i kanu k'i kanu k'i kanu ka tɛmɛ nin bɛɛ kan yarabi n bɛ foli belebeleba kɛ n badenmusow ye ani n ba olu minnu wulila ka taa sɛgɛrɛ k'a fɔ ko ala ka alijinɛ firidawusi k'aw sara ye aw ni balima ɲumanya a kan ka kɛ tan de awɔ nin de y'a kɛcogo ye nin de y'a kɛcogo ye aw ni baraji ala ka nin kɛnɛ ɲɔgɔn caman caman yira an na hɛrɛ la yarabi ala ka tubi ni kanda nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye a dafalen yarabi alhamdulillah ne ba ne bɛ hakilina min fɔ walima bilasiralikan min d'i ma ka fara n ba ta kan tanti bintu samake a ko k'i k'i labɛn lajarabi fɛ ne ba ne bɛna se o yɔrɔ de ma tuguni awɔ i labɛn i labɛn lajarabi fɛ wa setanɛ bɛna a ka gileki don i kama a bɛna a ka fugulan don a b'a ka banfula ta a b'a ka jalamugu ta a b'a ka samara don a b'a ka zɛrɛbu don a b'a ka bere minɛ a bolo i kama k'i marasa cogo bɛɛ lajɛlen na ne ba setanɛ bɛna i marasa don dɔw la i bɛ nimisa ah ala yɛrɛ bɛ n'i peser n'i ko ko n limaniyara ala tɛ dan o ma dɛ e limaniyara a ah, ça c'est trop facile hein? ten cogo la ne limaniyara hayi ni ne nin da i kan i bɛ to a kan ne ba i sigi ni kamanagan ye i sigi ni gɛlɛya ye f'i ka n'a fɔ ne kun bɛ miliyɔn minɛ n bɛ nin minɛ n bɛ nin minɛ n bɛ nin minɛ ni n taara ka taa nin sumu kɛ sisan n bɛ na nin sɔrɔ n bɛ nin sɔrɔ n bɛ nin sɔrɔ n dalen filɛ dɔrɔmɛ tɛ n bolo bi i bɛ examen la dɛ i bɛ k'i ka test de kɛ kana sɔn kana sɔn mun na ala ko k'i tɛ foyi bila ale ala kama fo ni siga bɛ tubi la dɛ ko fo ale ala ka fɛn hɛrɛma d'i ma min su ka fisa o ɲɛnama ye hali sigilen tɛ ka miiri ni fɛn min ye An bɛ ala deli ala k'i wasa n'o ye ala kan'a kɛ nimisa ye on sait que ça n'a pas été une décision facile mais ala ka n'i dɛmɛ ne bɛ bilasiralikan min fara o kan lajarabi kan o ye i ka milieu n'i ka entourage ça compte beaucoup

sitanɛ b'a marasa la don o don don o don kɛlɛ de don bɛɛ ka limaniya bɛ yɛlɛ waati dɔ la a bɛ jigin waati dɔ la o ye adamaden yɛrɛ dacogo ye an lafulen don donc n b'a fɔ i k'i hakili to o yɔrɔ la taamaɲɔgɔn jɛɲɔgɔn i k'i hakili to o la kosɛbɛ kosɛbɛ nafa ka bon nin ko in na silamɛya lagosibaa ye silamɛw yɛrɛ de n'i ye burumusa silamɛw de b'i lagosi a sera fiman don ma ni fimanba ye e ɲɛ datugu silamɛya sera ɲɛ datugu ma a sera sosɛti don ma a sera gan don ma e seli ni tɛgɛ minɛ nin nin ta n tɛgɛ bɛ di cɛ ma n tɛgɛ tɛ di cɛ ma i tɛ nin mɛn kafiriw da dɛ i bɛ nin mɛn silamɛdenw de da minnu wolola silamɛya la ka mɔ silamɛw la yala fosi t'u bɔkolo tan ni wolonwula si la ni silamɛ tɛ ka furu silamɛya la ka silamɛdenw wolo olu de bɛ nin kɛ ala k'an n'u kanda fitinɛ bɛ kuma bɛɛ lajɛlen na u bɛn'i lagosi ne ba u bɛna gɛlɛya i bolo u bɛna kuma caman fɔ i ma u bɛn'i dɔgɔya nka kana lamɛnli kɛ i bɛ ka i bɛ min kɔ o de ta ye hɛrɛ ye e bɛ tiɲɛ de kan dugawu k'u ye dugawu k'u ye dugawu k'u ye dɔnkilida in an b'a ɲini an baw fɛ ani an balimamuso n'an dɔgɔnin n'an denw minnu b'a la n'u sera ka gɛrɛ ka diinɛ ɲɛɲini k'a faamuya a bɛ a bɛ ɲɛ jeliya ye ko wɛrɛ ye ne t'a dɔn n bɛ version caman mɛn a la mais tiɲɛ yɛrɛ la n t'a dɔn n t'a dɔn n'i tɛ fɛn min kɔnɔ i tɛ fɛn min mɔgɔ dɔn i bɛ kuma i b'i tɔ to version dɔ bɛ fɔ an ye kuyatew yɛrɛ ta la ko bala faseke a ka bala o ye histoire n b'a dɔn an caman b'o dɔn kelen filanan o ye frère fila min y'a joli ka sogo tigɛ k'a di dɔ in ma an b'o histoire fana mɛn depuis an denmisɛnnin ma ɔ an bɛ wɛrɛ version wɛrɛ min b'a la tuguni o ye ko surakata bun maliki mais a kun ka di ne ye jeli denmisɛnnin fɛn fɛn mana wuli u bɛ gɛrɛ jelikɔrɔbaw la cogo min na ka taa jeliya ɲɛɲini ka dɔnkili ɲɛɲini dɔnkili bɛ da cogo di kuma jumɛn bɛ fɔ nin kɔnɔ tɛrɛmɛlikan jumɛn bɛ fɔ nin kɔnɔ nin dɔnkili ye jumɛn ye nin ye jumɛn ye n'u tun sera ka jeliya histoire yɛrɛ ɲɛɲini ten komi a remontelen don ka yɛlɛ surakata bun maliki la o tun bɛ diya ne ye parce que fitinɛw bɛ dɔnkili in kɔnɔna na ka bon hakili ma n'u tun wulila fana ka taa lajɛ sɔsɔli bɛ muso ka dawa kɛli la ka ala ta fɔ sɔsɔli b'a la dɔnnibaa dɔw yɛrɛ ko sɔsɔli yɛrɛ t'a la fiyewu a tɛ bɛn a tɛ bɛn a tɛ bɛn yala ni muso ma yamaruya ka ala ta fɔ a suturalen dafalen yala a bɛ yamaruya ka dɔnkili da diɲɛ k'a mɛn kelen filanan misiri wele ani alimamiya a saritiw kɔnɔna la fɛn dɔ préciselen don a la o ye f'i ka kɛ cɛ de ye muso tɛ se ka kɛ alimami ye ka mɔgɔw laseli muso tɛ se ka kɛ misiriwelela ye ka seli kɔrɔta dɔ bɛ se ka jarabi a kan na a kan ka di kojugu walima ta ɔ n'o o kanjiya yɛrɛ kɛra e dayirimɛ sɔrɔli ye hakilimaya la e k'a lajɛ bani est-ce que ko ninnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fila n'a kun wulila k'a jate minɛ fana dɔnkili yɛrɛ ye mun ye diinɛ kɔnɔna na rasulu ko kisi ni nɛɛma b'a ye k'i ka nɛgɛji bili numuw bɛ nɛgɛ yɛlɛ jelen cogo min na k'a kɛ u ka baarakɛfɛnw ye u bɛ fɛn minnu dilan fanda la ka ji kalaman a nɛgɛ tasuma ji k'i kulo kelen kɔnɔ ka taa bɔ kelen kɔnɔ k'a ka fisa i ka misiki lamɛn ala ka kira de ye nin fɔ kisi ni nɛɛma b'a ye o tuma ne balima dɔnkilidalaw ne bɛ kuma segin aw ma hakilimaya la a y'o yɔrɔ jateminɛ ala tɛ se ka dɔnkili haramuya ala ka kira kisi ni nɛɛma b'a ye ka dɔnkili haramuya ka instrument de musique bɛɛ lajɛlen haramuya sans exception n'a y'i bɔ tufu la kɔcɔkɔcɔni mɔgɔ caman b'a dɔn a bɛ kɛ arabuw bolo ko dɔnkili bɛ se ka daga silamɛmuso ma jɔn ye nin fɔ ala jɔn ye nin fɔ ala ka kira rasulu alayhi salatu wasalam awɔ a dalu jɛlen bɛ siga t'a la mais ni dalu bɔra min ni silamɛ b'a kɛ n'i ma yamaruya ka misiri wele ne balimamuso i ma yamaruya ka seli wele hali dawa yɛrɛ nka belebele b'o la sinon ayi e bɛ se ka yamaruya k'e ka misiri bɔ dɔnkili da e yɛrɛ ka manja ka kɛ k'i kan ja ye wa komi instrument bɛɛ lajɛlen haramuyalen don yala e kan k'o k'i ka baara ye wa yala e kan ka dayirimɛ ɲini o la wa dɔnkili yɛrɛ ye mun ye dɔnkili sɔrɔla cogo min na dɔnkili histoire sitanɛ de ye dɔnkili créer musique instrument fɔli fɔli fɛn sitanɛ de y'a créer dɔnnibaaw caman b'a a histoire dɔn audio kana janya i m'a dɔn video kana janya a fɔra ko muso kana a doroge cɛw la ni dɔnkilida kɛnɛ kan cɛ ni muso jeme fɔla bala fɔla gitari fɔla eh, a mana kɛ fɛn o fɛn ye musow de b'u yuguba farikolow bɛ lamaga tafew bɛ cun ka b'u la yɛrɛ tuma dɔw la n'u bɛ fɛn na musow ni cɛw de dorogelen don ɲɔgɔn na yali ala de ko ten e bɛ ka min kɛ ani ala ta bɛ taa yala kisi bɛ ye wa an k'a jateminɛ hakilimaya la tiɲɛ yɔrɔ man jan ne balimaw an k'a lajɛ dɔrɔn quoi ko bɛɛ kana kɛ lagosili ye ko bɛɛ kana kɛ nenini ye yɛrɛ ɲini ka fisa ko dɔ ye dɛ an k'a jateminɛ hakilimaya la nin jɛlen de bɛ yan sɛbɛnnen de bɛ yen nka e ka dalilu bɛ min surakata bun malik ani rasulu alayhi salatu wa salam bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'a ma kɛ mɔgɔ wolonwulanan ye walima mɔgɔ seeginnan ni n ma fili de la surakata tun bɛ so de dɔn kojugu a taara a bilala ka taa k'a ka taa rasulu faga de kisi ni nɛɛma b'a ye ala de ye kabako jira a la o faga yɔrɔ la o kɛlen ka ɲɔgɔn ye o de la y'a jɔlen to jɔyɔrɔ la a limaniyara a dara ala la a y'a ka kalimatu shahada ta ka kɛ silamɛ ye o de ye surakata bun maliki ye yala ala bɛ se ka dɔnkili haramuya ka instrument de musique haramuya ka muso ka jamana kuma haramuya ala ka kira fana k'o fɔ an ye kisi ni nɛma b'a ye ka kila tuguni ka taa Surakata bun Maliki kɛ eh, kira balima ye wa kisi ni nɛma b'a ye ko dɔnkilidalaw bɔr'o la wa hakilima b'a kuma in faamuya an ka ɲɛɲini ni kitabu jɛlen bɛ yen misikala zarati nɔgɔlen t'a la mais e b'a ta la yɔrɔ min na a kitabu bɛ min a hadisa bɛ min a kuranɛ haya bɛ min a sɛbɛnnen bɛ min an ka ɲɛɲini an ka bɔ fili kɔnɔ fili man jugu nka an tɛ bɔ fili kɔnɔ de ka jugu fɛn dɔw bɛ diɲɛ kɔnɔ sɔsɔli t'o la diɲɛ ni lahara cɛ haramu ye haramu de ye f'an ka hakili to nin yɔrɔ de la hali ni diɲɛ bɛɛ ye haramu kɛ o tɛ haramu bɔ haramuya la ka kɛ halala ye haramu ye haramu de ye fo ka diɲɛ wuli haramu ye haramu de ye hali ni diɲɛ bɛɛ de b'a kɛ la c'est pas parce que n faw b'a kɛ n baw b'a kɛ n siya n ka taabolo n ka coutume n ka tradition min ni diinɛ bɛ taa dɛ n'o tɛ ni min ni diinɛ tɛ taa balawu don dɛ rasulu nalen kisi ni nɛma b'a ye a fɔra ko nin bɛɛ sara fa danbe tɛ yen bilen tradition tɛ yen coutume tɛ yen fo ni min tɛ dankari diinɛ la n'o fana bɔra yen cɛ tɛ muso tɛ o na o ye pedew ye aw bɛ hakɛ to kuma fɔ cogo la a bɛ wele ten ni mada la n'a bɛ fɔ n'a n'a fɔ cogo wɛrɛ bɛ ka nɔgɔ ma nin yɔrɔ la tan min bɛ faamuya nin ko in de dɔnkilida ko in de kɛlen bɛ ka nin ko in ɲɛ ɲɔ kojugu ala ye dugukolo kelen peuple kelen k'a yɛlɛma k'a firi u da la cɛ tɛ musoya ya kama nka anw silamɛw de b'a fɔ bi ala fana y'a da ten de o ale fana dakan de y'o ye ala de y'a kɛ ten hmm tubi ka segin kɔ dɛ i bɛ ka kuma min fɔ fitinɛ b'a la dɛ fitinɛ b'a la dɛ nin ko in bɛɛ sɛbɛnnen don walahi a bɛɛ sɛbɛnnen don nin de y'an ka kitabu ye eh, mɛlɛkɛ dɔ bɛ kini bolo fɛ a bɛ numan bolo fɛ fo saya dɔw bɛ sɛbɛnni na ala ko a t'u fɛ a ka dugukolo sanfɛ o tuma a y'a firi ni mun ye ale de m'olu da a ye dugukolo ta ka yɛlɛma n'u ye pewu u kun bɛ hali dugukolo surface min kan k'ale ala t'o fɛ tuguni ni dɔnkilida ko in de kɛlen bɛ k'o ɲɔgɔn ɲɛ ne balimamuso ne balimakɛ e min b'a la a jateminɛ dɛ ni ala ta ye a jɛlen bɛ siga foyi t'a la nka e ta dalilu bɛ min ni mɔgɔba ye nin fɔ ye ni mɔgɔba ye nin fɔ ne kan t'o ma dɛ ala ye mun fɔ kira ye mun fɔ n'o bɔra yen dɔnkilida ko in kɛnɛ ninnu jɔyɔrɔba de bɛ débauche la an ka jamana kɔnɔna la parce que ko kɛbali de bɛ kɛ ka na sigi kɛnɛ kan dɔ bɛ sɔn ka taa ala kuta ka na fo ka na sigi bɛɛ uniforme san ka n'i sigi fasa bɛna taa fo n fana ka wari sɔrɔ ka na fasa eh, a di fasada yɔrɔ la fo n ka nin sanuba in don ka na fo n tɔgɔ k'a fɔ fo n ka kɛ tan fo n ka kɛ tan fo n ka kɛ tan tɔ ne balimamuso e y'a ko dɔ bɛ foyi kɔ jurumu na ne balimakɛ e min ye sumutigi ye hali ne t'a tigi dɔn hali ne t'a kalama nka sababu bɔra e de la an k'a jateminɛ hakilimaya la an ka ko in jateminɛ dɔnkili yɛrɛ kuma la kɔnɔna na i bɛ kuma mɛn dɔnkilidalaw da a bɛ maa kafiriya net sɔsɔli t'a la dɔɔni b'a bolo dɔnkilidalaw ko ko sa ka kunu ye faliya gansan ye limaniya jɔsen ye joli ye wɔɔrɔ don mun ni mun b'a kɔnɔna la an ka sabali dɛ kumakan kelen dɔ bɛ a bɛ jɔn kafiriya a b'i kafiriya k'i kunnagoya walahi ala ko ko f'i ka da a la k'a fɔ ko sa ka kunu bɛ yen ko kiyama jɔ don bɛ yen dɔnkilidalaw ko dɔnkili kuma kɔnɔna na bɛɛ b'a dege n'o ye fana ko sa ka kunu k'o ye faliya gansan ye n y'a mɛn tuguni o dɔnkilidalaw da k'a fɔ ko ala ye diɲɛ da ko sankolo wolonwula dugukolo wolonwula da k'a da mahamadu kanu kosɔn kisi ni nɛɛma b'a ye ne balimamuso ne ba ne balimakɛ a kitabu bɛ min a tɛ yen wa a tɛ dugukolo ko a tɛ yen a hadisa bɛ min a tɛ yen a kuranɛ haya bɛ min a tɛ o mun na a tɛ yen parce que tiɲɛ tɛ nin dalilu bɛɛ a sɛbɛnnen don mais e bɛ taa min fɔ a dalilu bɛ min an ka baara kɛ ni hakili ye an ka segin an kɔ yanni diɲɛ k'an bila an ka diɲɛ bila yanni setanɛ ka yɛlɛ an na an ka yɛlɛ a la hɛrɛ b'o de la dɛ ala ma diɲɛ da mahamadu kanu kama kisi ni nɛɛma b'a ye ala ma deli k'a fɔ a ka kumakan kelen na mahamadu kisi ni nɛɛma b'a ye a ma deli k'a fɔ a ka kumakan kelen na a tɛ yen ça n'existe pas a tɛ yen a tɛ yen ça n'existe pas mɔgɔ tɛ se ka kitabu bɔ ou bien ka document bɔ ou bien ka kuranɛ haya yira dugukolo dali ni bi cɛ k'a fɔ k'a bɛ yen a tɛ yen a ma deli ka kɛ a bɛ fɔ la bɛɛ bɛ tɛgɛrɛ fɔ la ala ye diɲɛ da kun min kama dɔnnibaaw b'a dɔn dɔnni ɲinibaaw b'a dɔn kalan kɛbagaw b'a dɔn nka nin tɛ wa nin sɛbɛnnen yɛrɛ tɛ yɔrɔ la fana yɛrɛ mɔgɔ tɛ se ka na n'a dalilu ye parce que ça n'existe pas nin dɔnkili da in ala ko ko waso man d'a ye ala ko kafa man d'a ye ala ko yaada man d'a ye ala ko ko jama man d'a ye dɔnkilida kumaw de bɛ nkalon ta k'a di mɔgɔ ma nkalontigɛla fitinin tɛ o fɔra an ye kelen filanan ka tila k'i fo k'i bonya i sigilen ye f'i b'a santi u la u ɲɛ bilenna funteni wulila u la u kafara u yadara kumaw bɛ fɔ kɛlɛkow bɛ labɛn posisiyɔnw bɛ ta unhun paseke e ka farin e de ye nin ye e de ye nin ye i y'a waso i y'a i ye waso i ye waso kɛ i y'a kafa i y'a jama i y'a yada ala t'a si fɛ o hɛrɛ bɛ min ne balimaw an ka jateminɛ kɛ sira ɲɛ fila pe walayi fila pe foyi t'a camancɛ la n'i ma gauche ta i bɛ droite ta n'o bɔra yen nɔ dɔnkilida kuma kɔnɔnaw la cɛw ni musow de bɛ doroko ɲɔgɔn na fɔli kɛyɔrɔw la ala ye fɛn min haramuya e tɛ se k'o daga o k'o ye siya ye k'o ye fasiya ye k'o y'e ka taabolo ye o o tɛ se ka kɛ o o yɛrɛ ɛseke e bɛ se o kunko kɔrɔ An ka jateminɛ k'o bɛ fɛn valorize bi musurukiya ni filankafoya n b'a mɛn dɔnkilidalaw da n m'a fɔ a bɛɛ dɛ n m'a fɔ a bɛɛ n tɛ bɛɛ ka so n tɛ bɛɛ dɔn n tɛ bɛɛ ka kɛcogo dɔn je parle en généralité parce que olu de bɛ moriw ni somaw fasada karisa bɛ ko dɔn a bɛ se ko la n'a ye fɛn f'i ye yanni dugusɛjɛ bɛ se a bɛ kɛ an bɛɛ b'a mɛn o ka ban ka dɔgɔ an b'a mɛn dɔnkili la ala ko a bɛ jurumu bɛɛ yafa fo musurukiya ale yɛrɛ bɛ ala bɛ keleya i tɛ se ka taa fɔ ko karisa bɛ se ko la a bɛ ko dɔn a bɛ ko dilan i ye an ye dɔnkilidalaw mɛn minnu b'a fɔ ye mori mori ma ni diya ni kɛ ye i ye ala de wele olu la dɔnkilidalaw ka fɛn bɛɛ ye n lolo don n fɛn don ni mori bɛ baara kɛ ka jan dawula dawula bɛ ala de bolo donc a bɛ musurukiya ni filankafoya fɛ hali n'a dan'o yɛrɛ ma balawu don quoi parce que ala tɛ fɛn min tolere yɛrɛ fewu o y'o ye n'o fana bɔra yen kɔrɔmatigɛli kan ni dɔgɔyalima kan ani lagosi kan ni fɛn kan jamana particulièrement mon pays mali n b'ale de ta fɔ hali n'a bɛ yɔrɔ wɛrɛ la mali kelen bɛ tila de karisa ka groupe karisa ka mɔgɔ karisa ni ni kadi fadenya silamɛw ɲɛmɛda wa hɛrɛ jumɛn bɛ nin na kɛnɛw sigilen de don plateau sigilen don chaîne téléw créelen don n bɛ taa i bɛ ne ɲininka e ni karisa ka kɛlɛ bɛ cogo di e ka fɛn ye mun ye non ninnu ye ninnu ye mɔgɔlankolonw de ye o ninnu ye duguma mɔgɔw de ye o ni hasidi bɛ tan ni nin bɛ tan ɲɛni kuma bɛ min hɛrɛ kuma bɛ min silamɛya kuma bɛ min bɛn kuma bɛ min ala ɲɛsiranya kuma bɛ min an ka sabali dɛ o yɛrɛ bɛɛ lajɛlen k'i bɔ a la kira ko kisi ni nɛɛma b'a ye ko maa si dayirimɛ tɛ se ka kɛ kuma la a ma daga maa si dayirimɛ tɛ se ka kɛ kuma la n ye kumakɛla n ye funɛ ye o n ye nin ye n ye nin ye n ye nin ye o dɔnkilidala o ko a maa si dayirimɛ tɛ kɛ kuma la a tɛ yen a tɛ kɛ a tɛ bɛn o tuma an ka jateminɛ an k'o fana yɔrɔ jateminɛ o bɛ cogo di tiɲɛ yɔrɔ man jan o an ka yɛrɛbakun fɛsɛfɛsɛ yanni fɛsɛfɛsɛba don cɛ hɛrɛ b'o de la ka yɛlɛma don ala ka danfɛn na ala ka dancogo la n'o ye produit ye sɔni min haramuyalen don mɛsi min haramuyalen don produit min haramuyalen don N'i y'a jateminɛ a fɛn ye nin de ye kosɛbɛ o a base bɛ an ka dɔnkilidalaw de la o hijabu yɛrɛ kana don fiyewu mɔgɔw kan'u encourager parce que olu bɛ fɛn wɛrɛ de promotion kɛ diinɛ i b'a dɛmɛ de fila don n'i tɛ diinɛ dɛmɛ i b'a tiɲɛna de o parce que olu de bɛ bɔ ni modèle kuraw ye kuma bɛɛ mɔgɔw b'a fɛ k'u imiter diɲɛ modèlew fini serelenw fini c'est-à-dire fɛn bɛɛ kɔni fo ala ye min fɔ fɛn bɛɛ fo ala ye min fɔ an ka sabali n bɛ segin a kan tiɲɛ yɔrɔ man jan tiɲɛ yɔrɔ man jan fili man jugu n tɛ bɔ a la de ka jugu an ka tubi an ka segin an kɔ dɔnkilida a ma deli ka bɛn a ma deli ka bɛn wa a tɛ bɛn fana jɔn y'a fɔ ala min ye aw da ka ne da instrument de musique n bɛ n dayirimɛ de ɲini na n bɛ n ka baara de la n tɛ sonyɛni kɛ n tɛ nin kɛ n tɛ nin kɛ n bɛ n bangebaaw de balo n bɛ n balimaw de balo n bɛ n ka du de ta mɔgɔ tɛ explication di ni ala ta cɛ o explication tɛ mɔgɔ ni ala cɛ o i tɛ argument avancer o la o non non non ala y'a ka diinɛ dilan k'a ban i b'a ta ten a bɛ cogo min na de e ta t'a la i b'a ta ten ɲɛti a bɛ cogo min na de i sɔn n'i ban t'a la n'i ban fana balawu b'i ye diɲɛ fitinɛ bɛɛ kɛlen bɛ nin de ye bi mɔgɔw de bɛ kasi dɔnkilidala nɔfɛ karisa n b'i fɛ fo n ka sa dɔnkilidala de b'a fɔ mɔgɔ ye n b'i ka jɔnya juru la fo n ka diɲɛ ka wuli

a tɛ bɛn a fɔra an ye ka nɔgɔ fana bɔ a la ko musiki bɛ dusukun min kɔnɔ kuranɛ tɛ se ka don o dusukun kɔnɔ fo ka diɲɛ wuli ko nin fila kanu tɛ don dusukun kelen kɔnɔ fo ka diɲɛ wuli an ka avis ɲininkali ma kɛ dɛ a fɔra an ye de k'a bila silamɛ minnu bɛ dɔnkili lamɛn n'u bɛ kasi n'u farikansi bɛ cɛ n'u bɛ yɛrɛ yɛrɛ n'u bɛ kɛ tan u bɛ kɛ tan u bɛ kɛ tan aw ka silamɛya tɔgɔ jɛ don ala kanu t'aw dusukun na ala ka kuma ka kanu t'aw dusukun na ala de ye nin fɔ k'a ban ne ka kuma inventelen tɛ dɛ a sɛbɛnnen bɛ dalilu b'a la mais nin kelen kelen fɛn fɛn bɛ dalilu b'a jumɛn kelen na n balimamuso a ye tubi a ka segin so a ye taa sigi furu la a ye produit dabila a ye sɔnin don dabila a ye mɛsi don dabila a ye finibaw ta k'aw yɛrɛ sutura a ye mikɔrɔ juru bila dɔnkili tɛ foyi ye balawu kɔ dɔnkili tɛ foyi ye sitanɛ kɔ dɔnkili tɛ foyi ye gɛrɛgɛrɛ kɔ dɔnkili tɛ foyi ye tasuma kɔ n bɛ n ka baara de kɛ la n bɛ n ka baara de kɛ la baara kɛ min ni ala ta bɛ bɛn dɛ ɲininkali kɛ ala ye mun de fɔ ne ka baara in na a bɛnnen don a ma bɛn wa yɔrɔ zikiridalaw kɔni da ala t'a da mako olu la parce que o balawu ka jugu ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye n ala k'an bɛɛ kanda maa tɛ keguya ni ala ye dɛ n b'o de fɔ zikiridalaw ye maa tɛ keguya ni ala ye dɛ jabu ni jate ka gileki ni jate walima balimakɛ dɔ ka fɛn dɔ kɛ ten k'e bɛ ka fɛn fɔ e bɛ rasulu de tɔgɔ fɔ kisi ni nɛɛma b'a ye e bɛ diinɛ cɛbaw de tɔgɔ fɔ e bɛ kuranɛ hayaw de fɔ e bɛ fɛnw de fɔ ka tila ka mɔgɔ bunadamaden kɛɲɛ ni o ye k'o majamu ni o ye an ka kumakɛlaw fana b'a kɛ tuguni a ye siran ala ɲɛ dɛ walahi fitinɛ b'a la hali fitinin tɛ walahi fitinɛ b'a la balawu b'a la bɔnɛ b'a la hali fitinɛ tɛ hali fitinin tɛ ala ma nin yamaruya maa ye yɔrɔ si a tɛ yen parce que a sɛbɛnnen tɛ yen maa tɛ se k'a yira ni dɔnniba in y'a fɔ ne ye fɛn t'a la ni dɔnniba in y'a fɔ ne ye fɛn t'a la dɔnniba in tɛ bonya ni ala ye dɔnniba in tɛ bonya ni kira ye a tɛ fisaya ni kira kisi ni nɛɛma b'a ye an tɛ fa bato la an tɛ ala bato ba bato la an bɛ ala bato de la an tɛ coutume bato la an tɛ tradition bato la an bɛ ala ka diinɛ bato la silamɛya an dar'o kelen min kama ala ko a ma jinɛ ni bunadamaden da foyi kama ni a batoli tɛ dɔnkilidala ko k'i tile kɛ diɲɛ na ko n'i sara ko fu y'i ta ko diɲɛ wagati ye ala dun ko ko k'i ka ale ala de bato yanni saya don cɛ dɔnku ala ye min fɔ e ko ko k'o bɔ a la ko ka nin kɛ an ka jate minɛ dɛ kumakan kelen dɔ bɛ an b'a fɔ a ɲɔgɔn balawu tɛ yen a balawu ka bon ni diɲɛ n'a kɔnɔfɛn ye mali porobilɛmu bɛɛ ye nin de ye bi bɛnbaliya kɔrɔmatigɛli nenini ɲɔgɔn juguya ɲɔgɔn fara du ci kɔrɔmatigɛli datigɛndala kɛlɛ ɲɔgɔn dabali ɲɔgɔn juguya an ka sabali an ka segin ala ma dɛ diɲɛ yɛrɛ bɛ ban kuma t'a kɔnɔfɛn ma fɛn bɛɛ diɲɛ ka ɲi fɛn bɛɛ ma fo a diɲɛ den diɲɛ ka jugu diɲɛ den ma dɛ diɲɛ ka jugu diɲɛ den ma dɛ an ka sabali an ka segin an kɔ hɛrɛ b'o de la hɛrɛ b'o de la wa hɛrɛ b'o de la n balimamuso a ye mikoro bila a ye sajo kuyate lajɛ walahi muso ma yamaruya ka dɔnkili da hali seli ko muso kan'i kan kɔrɔta sariti minnu bɛ a kɔnɔna na i bɛ se k'a kɛ tan min b'a mɛn ni min b'a mɛn a bɛ yen e tɛ se ka yamaruya k'e ka mikoro ta k'e kan kelen ka diya diɲɛ ye e dayirimɛ ka sɔrɔ o la n bɛ bɔ yen n bɛ taa n bɛ seliji ta n bɛ seli sumu kɛnɛ bɛ sigi diɲɛ fitinɛ yɛrɛ bɛɛ ye sumu kɛnɛ ninnu ye paseke musow tɛ sɔn hali ka taa seliji ta ka seli k'u ka makiyaji bɛ tiɲɛ n'u bɔra salɔn na 5 heures 6 heures du matin n'ala sɔnna a ma fo ni kɔɲɔmuso sera a ka so safo kɔfɛ e sumutigi bɛ s'o kunko kɔrɔ i ta dɔ b'a la dɛ belebeleba belebeleba tile bɛ ɲɛnabɔ ni nin de ye kuma yɛrɛ banna ye sa ko ni kanu fila yɛrɛ tɛ don dusukun kelen kɔnɔna la i tɛ se ka kɛ musiki fɛ k'i bɛ kɛ ala fɛ kuranɛ ni musiki ala ko k'ale ma a latigɛ k'o ka kun dusukun kelen kɔnɔ ni kanu fila maa maa bɛ kasi dɔnkilidala nɔfɛ ma star mon idole n'i y'a mɛn bɛ kasi farikasi bɛ yɛrɛ wa kɔrɔmatigɛlikanw de talen bɛ o de bɛ ta k'o kɛ ka mɔgɔw mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn lagosi la n'o de ye o de bɛ bila sitatiw sanfɛ cɛw bannen bɛ cɛya ma ko f'u ka ala ka dacogo yɛlɛma ala ye n kɛ cɛ o ma bɛn ala ye dugukolo dafiri ni fɛn kelen mun ye k'e b'o fɔ k'o musalakaya e bɛ siran ala ɲɛ k'i ɲɛ don fɛn na bunadamadenw na k'i ɲɛ don ala la wa an ka lajɛ dɛ dɔ kɛra dɛ segin kɔ kuma kuma de bɛ a la fana dɛ ala k'an kunna diya ala ka kanda nɔgɔya ye ala ka lasegin nɔgɔya an ye nin hakilina fitinin de tun bɛ n fɛ ka dugawu k'an ba ye ala kana dɛsɛ minan in kɔrɔ ala kan'a giriya a bolo ala k'a jidi don min tɛ bi ye k'a ɲini ala fɛ an yɛrɛ bɛɛ ka fara o jama kan yarabi an ka taa sigi a ka kuranɛ jigindon kɛnɛ kan a ka kuranɛ kalandon kɛnɛ kan ka fɔ a ye kuranɛ kalan k'a jigin ala k'o nɔgɔya n'a ye ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye ala ka an bɛɛ sigi da wɛrɛ ma ala k'an n'aw kisi k'an tanga da jugu mɔgɔ jugu ŋaniya jugu ko jugu ni fɛn jugu bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma jinɛ setanɛ ni buna adamaden setanɛ wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh